Okay. M bụ onye Ụmụebu but nọ n'Obiaruku.
Okay.
Ụkwụanị local gọọmenti. Okay.
Now o nwere ọkwa i ji na Ụkwụanị local gọọmenti ị na-achị ndị youth na-achị da ka ọ bụ uh, political party ka ị belong to what's your position?
Uh, eziokwu bụ sị o nwe uh, youth ndị m na-achị
Okay. Adị m na-achị youth o nwe ndị na-achị but o nwere ndị youth like na elememe m ife Mm. ma like ọla ele m ịkpa bụ ka ma like ọla agụ agụgụ m so bụ na dị na-eso m so ndị ka fụ anyị ne dịka olokọchi mme na achị we but when I so m na iteachi we like na agụgụ m ịkpa bụ ka na afụsa n'ọnụ m Mm. and eh, el- ndị youth nọta ncha na-ekpechi Ụlọ ka enwe mechi ngwa shuo ofu ife m- ka ekwe- eh, ofu ife m na-amụ ngwongwo ife m na-amụ na anụ wee Yeah. so ọkọsọ ọchịchị adịka ọ dị ọ dị dịka ụlọ ha na-eji ụlọ akwụkwọ na-amụ na ibe anyị Ibo Nife.
Okay. Mm. Now, ke ke ke inspiring. Ke she never say pusani to champion this cause. They now organize in them say kunu participating in this uh, peaceful protest we na-eme eme ni banị Nigeria now.

or bad Mm. gọọmenti n'ime Naịjirịa Mm. ofu bụ si mama mụnị ni ọ nwụsụnị na 2016 ke bụ na murukpe murukpe na nụwa na eji na-emisi fuel anyị na-ele ka olu Yes.
nga mụ ya ole nga osi na anyị sịrị anyị sịrị n'ukpe ka ọba ọba yaba ọba ka ihe matches ka ọ mụ ukpe ka ọkụ ka ga Ọkụ. na-etu a obele ọkụ so n'isu eke la n'ụsụ ụzọ Mm. anyị ba bule je ụlọ ọgụ wee na-etrite n'ụlọ ọgụ after two weeks wee na-etrite n'ụlọ ọgụ ọsa doctors dị n'ime Nigeria chioye ka eje strike Mm. chi ọsa na n'ụlọ ọgụ chi okpe ka discharge we mgbe ka eme ọbanye na-agụ wee chi a abụ nukwu nchu m dọktọ dọktọ ọrụ na dọktọ bụ kwe seven ndị mmanụ ndị mmanụ gbanụsụ hmm. mụchụrụ ji ka eje strike ndị gọọmenti a na-akwụ na ezigbo ụgwọ ni mama ni ibe ni ndị ọzọ nwere eh, difficult eh, problem so ya we ka hmm. discharge ọka ya aṅụsụ n'ụlọ kwesị weta take for a decision ichaba abụọ ụba discharge ọsụ wentara anyị elu nọ ọsụ ụlọ ọgwụ gọọmenti akpọchikọlọ ndị private hospital wee nwee the the the kwakpa wee nwee the resources ya hmm. to manage ee ọkụ dị mma ma ọkụ dị mma m bụ ife ndị ọcha na-akpọ shi first degree burn Mm. ọkụ nwetara ọkụ nwetara level Level but level. kene dị mma m bụ highest degree so ihe mba na-manage na-manage na ụlọ ọ bụ elu ofu ọnwa a ọ bụ akọ ọ bụ akọ eh, kwụsị strike adịwa mgbe ebuche echichi ụlọ ọgwụ ee ịmụ abụ ajọ njọ so olu na one week na ụlọ ọgwụ ka onye nwụsụ n'ụgbọ ofu Ee, Kwe bụ my elder brother na-alụ na bank so ọ na-enwe ife na atụmanya ya ka ọ bụ eji eme operation bụ shi o nwere ntụtụ e gbana shi ntụtụ ka e gbana so ọ na aka check ife edeke ya ma marị ka ọ bụ ntụtụ ka dị mma na esọ ya but e check na edeke ya ọ bụ agba ntụtụ ka na ọ bụ after the operation ọ ba nwụsụ

ndị wegide na ezigbo gbufue ọ bụ sị anyị nwenye security ndị papa m akaba nwụsụ keta m bụ 39 years old 39 years old enwe m ọlụ gọọmenti wee kwu shi ya ka e nye m ọlụ i- imi nwe na political leader onye ka enweta ọlụ na na m bụ 39 years old

ka anyị fụo linkage jikeme ka anyị dokwume obodo ka obodo dịka ọma because ofu ụbọchị anyị na-aba anwụsụ anyị na-anwụsụ ka anyị nwee assurance sị ụmụ anyị na-elivu bụ ịnụ ọma because ịnụ ọma dịkịta na anyị ọ sị nje ka anwụsụ kịta ka ekete ọsụ mmanụ ma ụbọchị ọ ka anwụsụ nwụsụ kọkịta eke maka ihe apịsị nje ka nwụsụ sara ụmụ m ka ọ bụ ndị be mpeme na-ekpọsụ n'ime Naịjirịa so ndị malụ na-agwa sị m ebe etinye ọnụ n'okwu ọchịchị obodo shi wa na-egbu mmadụ wa na-egbu mmadụ egwu nne na anyị na-atụ ya si na ọdịkele na ọbụla ọsọ nke akwụsị anya ka atụ egwu Nigeria na-aba dị ka ọma ofu ụbọchị so kenu bụ my motivation or my inspiration for

ife ife na na na na inform your action ọ sị hmm. nwere action i ka take then like for example now o nwere fotu ndị mmepe ihe ka ezu oshi o fotu ndị kwuchie wekete ka n'ife ọjọọ yes any action i ka take ọ shi ife ọjọọ ka dị n'ebe wee ka eti ya kenu ka a kpọnụ shi philosophy so mmeke nwe nwe ni my own personal philosophy before i join the politics mm. my philosophy is that the people come first malụ yes before party ebe ndị malụ come first interest o- obodo interest the masses Yes. ya na yes. abịa first before political party so this issue people are saying that ndị malụ ekwu shi m bụ onye APC Mm. ya dị shi na-apụsa publicly na-anụ APC ọgụ malụ ndị ahụ wa na-akpalụ ụka from a point of ignorance because eh, Mm. in even politics ka anyị na-esue

Yeah, the the the government uh, when it has policies na-affect uh, nde ke anyị, mm. and uh, because of it, for example, now the police brutality. Yes.
Police brutality. Shi na EndSARS bịa bụ shi nde police na-anwụrụ ụmụ anyị a kparị we wee je keru we je police station kwee kwụsị obi belu we

ọchịchị anyị na-ekwu dịka ma ndị police onye ka na-emisbehave so Mm. ya sị na anyị kwụsị no na anyị deme political eh, Affiliation aside. eh, affiliation anyị aside and advocate for the people first Mm. because without the people there's no politics Yes.
and today now i'm having issue in my party people are saying that uh, i'm a loyal party member uh, Mm. I'm, I'm not a serious uh, uh, party person Mm. but Bad politics na anyị na-ememe ife ezigbo ka ya ka ekwu ya sị Nigeria aba na-emove forward. Yes, exactly. Ya sị Nigeria na-emove forward but Ad- Adam the generation of eh, politicians ndị na-ememe politics ndị na-ekwu ezigbo okwu. Mm. Ndị bụ sị ad- adị na-eme politics gị nwere nwere ego gị nwere igoro moto gị mmemme ka ọ dị n'emume ka enwe m mma ka ọ dị n'obodo m mma ka ọ dị ndị dị na Nsụka m mma so en- adị na-eme ife ndị mara ka ekwu so ya sị na anyị deme politics aside and uh, begin to champion This course. the yeah yeah the cause for the people. Eje nwere m. Ọjị. Ee, nne na-esi n'ime ee, Nigeria ere protest na-aga ni in some areas ọ dị ni violent okay ndị gbutene marụ ndị gbagbutene marụ but ni Ụkwanị and eh, Ụkwanị in general anụtụna m any of such reports say

Yes. Nde nweni the tendency or the potential to do crime. Anyị nwewo we n'Ụkwanị ọdịnọsụ ụzọ o nwe ndị iwe na-ewe ekwu kwesịkwa efu gọọmenti a na-achịkwa atụfuwa ọkwụ meke n'iwe meke n'iwe we tikpọkọrọ anyị nwewe we n'Ụkwanị but ife si na udo dị n'Ụkwanị bụ si inekume ndị Ụkwanị ime Naijiria anyị bụ ethnic group anyị anyị bụ ethnic group ndị udo anyị eme mkpọtụ anyị nwe ngwụgwọ oil company onye ha were oil anyị anyị akparịtụ na malụ Mm. anyị abọmbụtụ na any gọọmenti facilities bụ ndị obodo ọzọ dị na-ememe anyị emedinanụ ka i were gosi shi ndị Ụkwanị dị udo but ife si na udo dịgara na this protest bụ shi anyị anyị ndị na-enefe anya Hmm. ife onye kpọ shi leader ọ kpọ shi protest leader taa but anyị na-akpọ organizers anyị na-ana organize anyị hmm. anyị anyị jefe ụlọ akwụkwọ mara ife ọ bụ ife ife ọ bụ ka itikpọ ife marụ jifu na ego go hmm. because for example now iji akụ kpọfụ nna ofu onye politishan abegoko inye igwe Mm, yes. egoko inye igwe ka ngwọsị ịga anyị nsozu na ege ọ bụ sị anyị nwee evidence against gọọmenti na anyị were iche wee lefe Mm, they were converted to value so ije na-adụfu ụnọ mmalụ ọkụ na anụ ọgwụ na egbu mmalụ nke na bụ the emushi na ine protest the Mm. emushi na ine protest bụ si anchanike gọọmenti marị sị o nwere ebe na-atụrụ anya ene mm, so that eh, wee bido na-arụ ọrụ ebe ọ na-arụ ọrụ ya bụ ka ekechi ke ndị ka enyi ndị na-efe na-enye anya na gọọmenti kwe malị shi iwe eji enyi ya sa anyị protest anyị na-protest ka anyị zuo oshi ka ụka anyị gbuo ibe anyị ofu ụka anyị protest anyị enyi kansụl ofu nwa anyị ga na-ebia ụgbọazụ mekwudo si ee senior man senior man give us order make we burn this council we dufo council wey dey Obiaruku abanzile ma ọkpangwachi ya bịa menya bụ ejefuzo I see you see this council. You know, for council thing. Hmm. Government in where? When you government, when you government. Hmm. If you see in the Kujika, you do for call. If you see government na-arụ ọrụ. Cashing in government, ba na-arụ ọrụ. Ndị anyị na-eji jesu onye na-efenye anya ya na gọọmenti wa bụ ezigbo mmadụ bụ building nke ị na-afụ n'ebini abịa bụ mmadụ iso ka anyị gbaa building ọkụ ka anyị protesti so that ndị mmadụ afụ ka anyị protesti were change their bad attitude hmm. ma ngwa fa nọ amarị si anyị na-edufe ọkụ well anyị protesti sa anyị na-ebidozi ya si ya bụ na okwe ka ike ya gọọmenti gosi ihe ego oji gwusi ka ọfụ hmm. ego onye bụkọ anyị na-egwu ka ọfụ ka abụ ego enyi bụkọ ọsị ga enyi bụkọ ọsị ikpokwuke nkwunu ikpokwuke nkwunu so and uh, anytime onye protest anyị na-emeki sure shi anyị ndị youth ndị mmadụ na mmadụ na ife ọ meaning for us mmadụ na ife ọjọọ so ọ bụ ife ọjọọ ka anyị dị violent Mm. anyị na-adị n'ebe a, anyị na- anyị financial dịta n'ebe a, na na-agwa ndị youth anyị ji wee welobi ụlọ anyị wee welobi ụlọ anyị wee welobi ụlọ nke mkpọtụ ba ada ka anyị mee nwee ife ọjọọ na ime naijiria ọchị nwere ebe ndị dị nwe ife ọjọọ ya bechi n'ụkwa na-ekpesa So, mm. so and uh, ife shi na si udo dị asị bụ boys anyị abago maintain ife anyị na-agwa we ya bụ be very cooperative Mm. so na the ife shi na udo dị bụ collective effort Okay. isi agwara Yo. Ee, ihe nne na-esi ịnụ olu ji na udo meme ife kene ọ na-eme na mkpọtụ ya bụ ye- ye- ye- ye nne wee sị ndị government ego ụnụ ntị ka ọ bụ ya sị na o be ego ụnụ ntị o nwere ebe ji na igo ụnụ ntị upon ịlọpụsị ụnụ dị n'uju n'udu mmiri ka ụnụ wee go ụnụ ntị wee akpọ ụnụ ụnụ wee akpara gbamụka eme
government na anyị na-akpa efe a bụ ikele ngwa a na-enwe ofu nwaanyị kwụsị ka ya adụfụ ụlọ government ọkụ ya ndị na-achị anyị na-ele m izu ndị na-achị anyị Ya. n'okwu anụ gị da ya ọsa ncha bụ government ndị na-achị anyị enyi na bụ government wete wa anya na atụrụ we ka mọsọ anyị mụọ protest and eh, ka anyị mepụtachiri protest okwu anyị akụchika anyị zugoro anyị mee anyị aba na ife akpọ akwụkwọ anyị aba dofe akwụkwọ si na ọsịsa anyị ndị Ụkwụanị chọni ofu ife na gụmisi anyị chọni bụ si eh, n'ọchịchị abụ ọnụ ọrụ bụ wele ọdị Nigeria kịta nọ dịkọta ọnụ ọrụ ndị na-achị anyị na iwe na-akwụ enwe we ogbo ụgwọ hmm. na-akwụ ego ekori lụọ ọrụ n'ime obodo ka obodo dịka ọma wee na-akwụfe enwe we ana ekwufe nwe ekwufe nwe ekike ego nne nwa n'iburu ụmụ nwe na-eji obodo igbo na-eji esu ya wa na afọ ego na-akwụ pension wa nne nnewo nọ because we nwefọla ego eji take care of themselves so hmm. one of the demand anyị ndị Ụkwụanị kwuni bụ shi ego dị n'ọchịchị ego na-akwụ ndị na-achị ne so she push wee beshani ihe hmm. ọchịchị bụ ife ọchịchị bụ sacrifice hmm. onye ka ya enefe onye kwuchi ka ya alụ n'obodo ọlụ chọghị ka represent obodo oji ka ebe because ọ chọ ka o make sacrifice hmm. but elu na-eme na Nigeria wa dị na-eme we dịka sacrifice na-eme ka ka ọ shi business ebe ka je ewele ego so anyị ndị Ụkwụanị anyị aba tie ọnụ kwushi ego na-akwụ wel sọnwa chụwe ka eweshi anyị ka ibe mgbe na ebe besheshie Mm. so that eh, onye jeke ebe a jeka bụrụ oche si go kreshia ji ebe ka ọ bụrụ oche jeka ya rụọ ọrụ n'ebe a Mm. kono bụ ofu and eh, o nwe ife ọzọ ijuji na mma achọkwụ nshari ọchị anya anụ ma maka na igwe ọnwụ wa njinesi ya bụ onwe wewe ni kpọ ọnụ n'ụlọ eji ni nọrọ gba mee ka unu kpara Okay, kpara ka o ji okay. nebute ọnụ Eh, yes yes anyị memewo to some extent anyị aba another invitation

our governor get us much wage in the youth mm. much eh, protest ka kwesị ka anyị stop anyị stop na because eh, anyị dị happy mm. anyị stop na na because of eh, anyị ife cha na stop ga bụ shi anyị fụ na chi spirit ụmụ anyị ihe na-eje enu mm. o nwere ụlọ ka eje enu ụlọ ihe ka control bụ we so anyị si maka anyị wụchi anyị stop gara so na ka obi ya bịa fani chukwu na ya nye okike anyị na-continue so Okowa ma ndị bụsachi ọ dị ka mma mma ka ọ kpọpụ mọtọ ndị youth ni Delta State so that kwe kpalụ ka kwe fuele oje keshi za eh, solve some of the problem ndị youth na-eface na Delta State in general Yes. so ọ ba invite ọsa ethnic group Mm. so ọ- your invitation to invitation na-eme protest ke bụ ese end eh, SARS protest when they protest ni Yes. so ọ ba ye invitation ye ọsa group but ọ ba yeshi ndị na-protest n'Ụkwanị invitation hmm. and one of the invitation anyị nwesịrị invitation came through one of the invitation anyị nwesịrị through office eh, onye onye na-anọchi anya anyị na gọọmenti afọ bụ Honourable Ochor Ochor then eh, another invitation eh, bụ ka anyị nwesịrị from a representative of the government onye na-ekpe efa male nọ n'Ụkwanị ka adaba anọchi anya n'Ụkwanị ị ka nọchi anya ndị youth ndị Ụkwanị na-eprotest so that ọsa nwere ibe ka ajụ gọvanọ wee ji gọvanọ so nwere ife na-atụ ndị Ụkwanị wee gwachi gọvanọ so ee efa m dani efa ndị wee dị n'ebe a efa male nọ ndị afọ nke na-eprotest n'ime anyị Ụkwanị na ofu onye Umutu na ofu onye Ebedei na mme and one other boy da n'ime list ke so ụbọchị ke e kwu so anyị banye ba luo Asaba anyị luo Asaba anyị banye afọ na Government House but ime Government House nwere ebe a kpọ Unity Hall ime ebe ka eme ka meeting ka anyị luo Unity Hall ọsọ nwere ife akpọ accreditation eke mmemeo ya bụ anyị list efa ndị wa invite ni ọsa wa invite na anyị gwachi ihe arị so anyị luo ebe a wee na list ke wa afụ efa anyị nwa mmalị nọ wee shi n'Ụkwanị kpọsa ha ofu mmadụ n'ebe na-ekwuchi but one hour ago anyị deba bịa ya bụ sị ọ fụ eh, one hour ago anyị ba bịa sị ọ fụ efa anyị mebe chikes na ọ bụrụ si anyị dafkụme ọ fụ efa anyị Mm. so we dị na-echi wezo na-echiri na-emewe echiri we dị na ha ochu nwere ewusekwa ọzọ n'ụmụrụ ewusekwa ọzọ n'ụmụrụ we dị na-ejecha efa anyị ada so anyị na onye isi oji na-egwe we sị efa anyị ada bụ ofu mala babaji ba agwa aza anyị na-egbu ka sị ọ fụ efa anyị anyị gọọchi wee nneji ese efa anyị daa wa na wa before anyị ba bịa wee nneji ese wa afụ na efa anyị so anyị na onye isi oji ndị ụfọdụ ndị youth ọsụsụ anyị na-eje wesị ka anyị mee mkpọtụ na ebe ka anyị mee mkpọtụ kwa marịsị kwa anyị anyị draw attention wee ka anyị bara Nso ụwa sitela anyị na-eme mkpọtụ itichara ka afụ gọvanọ chi gọvanọ abụ Chukwu e. Yes. gọvanọ abụ Chukwu and eh, ọ sachara ka afụ gọvanọ sị anyị nwere mkpụmkpụ eh, means anyị kere iji afụ gọvanọ other than eh, the meeting Yes. sị anyị nwere ike write the gọvanọ sachara ka anyị fụa and nọ ọ na because eh, without anyị onye ka dị n'ebe Mm. chiwebe anyị meke mkpọtụ shi because anyị na-emeke mkpọtụ rikushi ndị Ụkwanị Mm. abekwusi ndokwa anyị emeke mkpọtụ ka ike wele fọ ọjọọ ji eme youth ndokwa anyị so Ndokwa nwere anyị. obi ilu anyị Exactly. ya so onye mgbe wele obi ilu anyị so onye anyị ọ na-ebe ọ. ofu onye kenya ba kọlụ Honourable Ochor Ochor ya bụ onye na anọchi anya Ụkwụanị n'ime House of Assembly. Delta State uh, House of Assembly and ya bụ Deputy Speaker of uh, Delta State of House House of Assembly Mm. ọba kọba ọba kwụsị ibe igwe nye nsọ da n'ebe ọ sị anyị cheri ka o meki nwata arrangement ka ọnụ anyị kwa ọnụ anyị banye so anyị da n'ebe ọ sị ọnọbụla ọba jise message ihe ofu onye enyi ke si ndị EndSARS abanye fọri ọsọsọ nche juwọrụ m nọ Mm. Anyị- ya ka anyị na-eji ọchị onye EndSARS ọchị ndị na-achị EndSARS ọsọsọ ncha dị n'ụmụnọ nchi enwere onye Ụkwụanị n'ebe ọ ọsụ ọsụ onye Ụkwụanị n'ebe ọ anyị jụ na chi onye dị bụ onye EndSARS ike dị n'ebe ọ ọchị uwe na-elidi EndSARS na Asaba ya ka anyị anyị dị jụ na n'ifo nchi ya bụ ya bụ ndị na-elidi EndSARS na Asaba wee bụ wesọ bụ the youth ndị dị n'ime anyị Ụkwụanị Mm. ke na Asaba na dị n'ebe wee ke ndị Ụkwụanị na dị n'ebe wee ke ndị Agbọ na dị n'ebe wee Yes. elu nke ememe ife so ọba kwụsị ngwa ya ihe nwata oge ka onye kọbanye n'abalị ugbu onye be ihe nwata oge ọba kọlụ chichi ebe ojufuo enye ka baya gbosi bụ iwe wenyisa anyị nọdị chi na o ye anyị ego transport anyị yi na-ebịa na o ye anyị ego ki na o ye anyị ikeni kenu ka ọkwa na ifo na ba ngwa so ụwa chi anyị abịa na na-ese ego kwa enye ego nye oge anyị bịa ka anyị so achọwa ego transport anyị bụrụ moto anyị bụ ịbịa Mm. chi so ya adị m ego ya so anyị nọ n'ebe gọvanọ ba abasa baya ka obe bido ofu meeting ike ka ba ngwa ndị ọsa youth na ọsacha anyị na-egachi ngwa ya bịa ka anyị na ka anyị lụ n'ọsa anyị na amarị ife anyị na-eme so anyị aba anyị aba nachi nwanne anyị banye aba bịa chụ nọ before anyị baga nọ ofu onye kewe ofu onye ọsọsọ na-eso party wene ndị gọvanọ na-eso party ịbịa ba agwa anyị na mgboka si ihe obe iwe nyo chwe machama wee fefe anyị o Mm. chi feche wee fefe anyị wụchi bụ achọ na ka anyị jụ gọvanọ ha ajụjụ dị ka agbara iwe ewu ahụ ajụjụ dị ka agbara gbara amarịsị ọchịchị adị mma n'ime anị Ụkwụanị sikwa na atụ egwu enyi na youth ndị West- West- ya bụ F- anyị mara na onye na-efe anyị sị anyị bụ ekike amarụ na n'izu mere n'ịka mgbụrụ kedu ka ekwu ezigbo kwele ọdị ụcha chọrọ ofe efe anyị sị ya egwu o Mm. anyị gbagwa shaba dị wọhịa ebe a na anyị n'ụlọ that same person na bakwa na anyị nke anọ fụ n'ụlọ the next day ọsị ozu ndị ebe a nini meeting kachi government inwe 30,000 Mm. chi so chi chi so chi ego kachi kokwana wee wuse kokwana ya bụ nwanụ na anyị banye but wee wuse Wuse ego nọ. wee wuse ego enyi nwanụ na anyị banye wee wuse ego enyi Mm. chi bọtịrịla ego ka fụsafụnị so nwere ike kee four four thousand ee anyị abawanye and nwe ndị kwana ọzọ be anyị n'ebe ya bụ ya bụ ya fechafụ na efe anyị were fa ndị ọzọ were iche n'ebe ọchị nụ ya chineke eke n'ebe chineke eke four four thousand so abaghị ọba akọ nri phone sa ebe were ike anya abaghị ngwa chi ya ihe bụ egwu ya sanya ije na Asaba kwekwa anyị ụgwọ sanji na Asaba na ọdịnịma ọ- ọdịnịma Ụkwụanị yes sọ bụrụ si ọsịgo sọ bụ si isigo si anyị si na ije bụ and eh, si anyị represent n'Ụkwụanị si ọ- ife ọsọ ife ọjọọ bụ kesọ dị na akwụ anyị ụgwọ Mm. si anyị represent Ụkwụanị bụ anyị represent n'Ụkwụanị si Yeah. ngwe wee demego wee so nwenye ka anyị dị na n'ego ke anyị gwa nchọ demego ke na anyị jeni ya nọchi anya anyị jee na Asaba na iticha Yes, anyị ego. chọrọ kwekwa anyị ụgwọ Mm. so nyaba agha. so you can iwe ji na iwe iwe ee Monday na wekwu nsi oje ka akpọchi secretariat kọnọlọ n'ebe oji ka protest adị aggressive ka ebu ọnụ ma protest ke gọọmenti nụ onu we Mm. so yesterday nyaba meet agbanwe we biko si anyị ba akpọchi council na council ndị ma na-arụ ọrụ n'ebe a. ka Hmm. nọsi iwe jiwe chi anyị ka organize onwe anyị ya ide akwụkwọ publish shi na ife mmeneni n'elu eji na-ewefefe Ụkwụanị so that Yes. ka ọsọ anyị ka ọsọ ndị Ụkwụanị mara chi o nwere ndị Ụkwụanị na-anụ Ụkwụanị ọgụ chi dị n'ime gọọmenti yes because onwe onwe were anyị fụ na o nwere leader ọzọ dị n'obodo ọzọ ya ka abịa begofe anyị anyị Ụkwụanị ndị anyị ndị nwa anyị anyị ji N'okwu jeni na anyị. we- Nwoke- nwoke eh, bụ wee nwa. nyi ofe efe anyị because of eh, ofu onye kowa ababa agwa anyị sịwa na atụ egwu anyị na anyị ka anyị eje ka ya ajụ gọvanọ ajụjụ je ka agbara iwu egwu bịa gọvanọ Mm. ọ ajụjụ je ka agbara gọvanọ mara ife na-eme na Ụkwụanị so koro dị gọsịnịshe anya anyị dị na anụ onwe anyị Onwe anyị ọgụ. and eh, ya dị- ya dị gọsasịnịshe aka ekere anyị na-afụ n'Ụkwụanị anyị nwe eh, development anyị nwee federal government eh, in- eh, eh, presence presence anyị nwee state presence na Ụkwụanị anyị anyị na-anụ asị onwe anyị ọgụ kọ so ndị youth anyị kwuo shi we ka ya emekenu eke emekenu pụta anyị ka ọ na-arịọ wa biko shi we remain peaceful Mm. shi we ba anụ ọgụ shi there's a better way

ya wa ba wa bụta ofu neva ife kedụ na aka na-atụrụ anyị na-egbochi ndị ni protest ni ndị ni mara anything about the protest wepụdị na ahụ na-abanye ndị bụ appointees to government ndị government dị na appointment wedi na-abanye n'ebe ọ dị kọ sị ọ bụ wee youth meeting ọ dị kọ sị meeting dị between government and some government officials Mm. so onwe ezigbo ndị dị n'ebe dị represent na eh, genuine eh, interest of the Interest youth of the people, yes. because ndị dị n'ebe kọsi government to government we we onwe ndị ọkwa na-ebe anyị bụ well when that dị n'ime government when the when our governors ọcha na-ekpo the same party ya Mm. ka

de unu ti ba kpọfasị nzukọ o ke ke meni ke motivate esi dat leta nunu denis unu na-akpọwa invite for meeting ok ya bụ jụrụ ajụjụ na ebe ke Mm. motivate na anyị adịkachi na anyị kpọfụ kpọfụ a nzukọ yes ok Eh, ife meni bụ si ife motivate na anyị bụ si eh, ije state ọzọ wee na-adu Mm. ụnọ politician ọkụ yes igwu anyị n'ezulu si bụ n'Ụkwụanị ndị ka enyi some boys kwesịkwa ji emela n'Ụkwụanị arịọ ya biko so ebe mmemme anyị nwere another way anyị kewere engage our leaders kwebere na arụ ọrụ na ebe na-ewere office wee na-ewesa ọrụ na abịa n'Ụkwụanị Mm. and uh, one of the way anyị chọrọ ka anyị use one of the ways anyị chọrọ ka anyị use bụ si anyị chọrọ ka anyị anyị ndị youth because uh, inekum obodo obodo obodo bụ na-ese youth ịdị na iwefu youth n'obodo obodo adịwa Yes. ekwuchiki n'obodo nwere ikike abụ youth enwe n'ikike so hmm. anyị na-ebusana si anyị anyị anyị kwena ihe na-anọchi na government si so anyị chọrọ ka anyị kpọwa like conference meeting hmm. wanye n'ọdị eh, anyị na anyị nwe marịsị anyị anyị bụ ndị na-protest na youth na-protest n'Ụkwụanị hmm. and eh, anyị nwere ogene so were ihe wet because Ụkwụanị anyị eji ogene so na-egwu egwu na Ụkwụanị anyị ihe ndị oke mara ogene so no mata aka ọmọchị maka ezu na oshi ọmọchị maka emere ife ọjọọ ihe ogene so so anyị sị anyị na-eyiwe ogene so and anyị ka nụ emarịsị na ife na-atụrụ anyị ene as youth anyị lisisi ife na-atụrụ anyị ene as youth ndị enyi government na anyị nwe emarịsị n'ife anyị chọ na-ekwuelu n'obodo anyị kwewere office welu n'obodo anyị eh, ke ndị sọvas na nri before anyị ka anyị invite us well ife anyị na-afọ anyị ka eme that day bụ si anyị ka anyị chọrọ ka anyị jụ we si oge we dị na ọchịchị kwuo gị na office we were rugbu n'Ụkwụanị kwụsị ime Ụkwụanị Eh, Mm. because eh, ni ọchịchị ọchịchị anyị na-eme na Nigeria wa akpọchi democracy democracy

kwe ma gụọ ife na alụ ọ kwe gwasị ya so n'inwe se problem kwe nụọ marị kwe ọsọ nke tisi kwe solve a so ya ka anyị na-eme ya ka chọrọ ka anyị mee n'Ụkwụanị anyị achọrọ ka anyị anyị achọrọ ka anyị so ndị n'ala anyị nụọ ọgụ anyị achọrọ ka anyị tụkpọ ụnọ we anyị achọrọ ka anyị anyị achọrọ ka anyị meme ife ọjọọ n'Ụkwụanị achọrọ ka anyị wụsị

ọsọ anyị chọrọ ka anyị fụ asa anyị ji see mala nnọọ ndị government nọ bụ afọ anọ ụna ya ekadi gwa na sị ịbụ servant ịbụ servant were ihe enyi na anyị ji enyi anyị na-agwa isi anyị ekeme meeting na-agwa anyị si anyị ike ji see mala nnọọ so anyị kpọbụrụ anyị enyi WhatsApp group enyi boys anyị agba agwọta agwọta ndị kpasi na enyi akpọwa enyi but ndị na-arị ọchọ gba akpa enyi chi okufieni Yes. okufieni because ọchịchị democracy elu na ọsa ọsa dị saịntọn ka anyị nwefọ n'ọdụ anyị na-ewepụ ugbu a n'ọdụ Mm, ife ọ na-akpọ ife akpọ recall anyị ga recall a Yes. anyị nye reason why anyị anyị activate the process we recall a bụ anyị nwụrụ ọgana su wee ihe na-acha anyị

if ya ya ka enwe apologize for telling me one youth anyị na youth bụ afọ anụ na ọ bụ maybe o ji esi ọ dị ka odikwe n'ime ụlọ na-ememe ya bụrụ na-ekwuchi oji sị malụ bịa ụnọ ka oyiwe ego ka okwu okwu Mm. akụnụ abụ ife anyị na-ememe Mm. egwu egwu adị na-egbu enyi Mm. and ka ọ nwụsị egwu anyị na-egbu onye anyị anyị na-ememe kwuo enyi egwu anyị na-akọrọ egodo ya enyi egwu anyị chọrọ na ka anyị ememe wekwa enyi isi n'okwutu wee na-ala asụ webụrụ na arụ ọrụ ka anyị were anya afụ a Because Kemisi- anyị na-eme efe kedu so na kpọfụ a kedu so na kpọfụ
ozugbo Mba- mba kama bịa ya ya Mm. so ife oke ife chana anyị kpọpụ ozu ukwu n'ụbọchị ozu ndị anyị ije na invitation ndị leaders ndị ahụ Mm. kerishi ọdị n'obodo oyibo kerishi ọdị n'ebe ebe dị nye n'anya kerishi notice anyị na anya na-enya si anyị anyị na aka iye we enough time so elu raising those concerns ya sị na anyị anyị a- anyị a- anyị- anyị akpọpụrụ anyị agbawojie esu anyị wojie na sixth of this month Okay. on friday agbawojie esu so that eh, ka ndị dị n'ụzọ enye akwa enwe inwe ike nwee chance were bịa Ah, ndị youth enyi na-ekwusi ndị wekpọni bụ ebe na ya bụ wed na-achọ obodo kwuo

until wa aza but anyị na-arịọ ọchịbe mgbe anything but anyị nye wa assurance ndị leaders na na wa aza and eh, anyị na organize anyị bụ anyị bụ peace eh, loving eh, Ukwuani eh, eh, eh, children Mm. anyị a na-eme ka mkpọtụ and eh, and secondly anyị cheri venue ka esi ọka dị na public place anyị ebe nebuse some concerns security concerns some other thing and show wa so anyị ga-eketie na eh, venue ụbọchị na leaders anọdụ anyị anyị ndị youth anọdasa anyị na ihe kpalụ ụbọchị foto ma ụbọchị foto ma ka anọdụ anọ foto ma letu lọtọ anyị anọdụ anyị anyị anyị digba meshe anyị ṅụọ anyị gụọ enweghị ndị gụọ ọsị ife na anyị ṅụọ ego anyị na youth Mm, mm. anyị ṅụọ ego ego bere asọ anyị anọdụ anyị akpalụ ka anyị wee marị si na ife anyị chọ na yes we time ka oyi meet up onye Mm. ke- onye na-ekere meet gbachi up na anyị nụwata anyị marị and eh, ife na-aka na-asọ nri n'ukpokoro ka n'ụbọchị okpokoro ke na anyị na-ememe eh, protest ka na-eme ọ- ọ- August na anyị si ndị youth anyị dị united Mm. ọsọ nwere ife anyị eme kịta na ndị youth anyị eti ori 5000 nwefere ego kel Mm. ofe ka na-atụ n'anya O- one of our protest anyị na-ememe aba ndaba na enu glass moto glass moto ka etigbu ọfụ onye nwee glass moto kasị na ka akwụ ụgwọ mụ e glass ike imebenu anyị na-eyusaba tinye ka atụnye ka anyị akwụ ụgwọ glass anyị raise mkpụmkpụ ego were ihe driver nke driver kacha ego ka afịa kpụ ndị youth siwachi ya wele so a- anyị a ndị na-ememe ka were imeme mkpọtụ anyị youth anyị anyị dị united anyị na- anyị na-arịọ na leader anyị also ndị gọọmenti na this voice message anyị mmadụ wee sie wee jike mee kwe attend the well honor the invitation because when you honor the invitation, our youth now begin to see them as uh, enemy, si wee bụ enemy ndị Ukwuani. Mm. Yeah, si wee bụ enemy ndị Ukwuani. So, ma arịọ kpọọ ekwe jike mee kwe honor the invitation. Abụ Mm. onwe onye jike onwe ife ọjọọ na planị n'ebe wee bịa kachi wee nwe ike bịa with their police uh, nwe ike bịa with their security and uh, Yeah. I'm not sure marị si anyị inviting uh, uh, the DPO Mm. DPO dị in charge of Ukwuani local government and the other security ndị vigilante ikwe dị n'ebe so that Mm. eh, ka enwe m ka enwe assurance U- udo na onwe dị- ife youth- onwe ife ọjọọ na planị and eh, Mm. ya mmeka enwe m ejeka m ekweli chikwa na planị ife ọjọọ ma iwepụsị isu m si ndị a Mm. na- ndị na-eme ife ka ọkọtọ ndị na-eme ife ọjọọ ebe m gagaba akpọ Yes. so so my brother onwe ife ndị- ndị youth a na planị ife ọjọọ ma na planị wee engage ndị leaders anyị ka enu amarị si wee rejeketesi kwebe na arụ ọrụ ka ka anyị change narrative ndị Ukwuani as the most marginalized ethnic group n'ime Nigeria. ndị naijiria Yes, sir.
n'okpugba mere na-eso oge anyị chukwu na be ya ka anya ba akparizi na nwata oge n'izu Ise. Ke bụ, Seven. Ke bụ, your expectation, the the end of at the end of this whole exercise, ke ị na expecting ke bụ uche obi.
adịna eh, paraphrase the question ka mmadụ isi mekwu Okay, ke ke bụ uche obi ka ị na-ele enya si the- will will be the outcome of all of this exercise, this Okay, this protest, okay, this engagement. okay, and this- expectation.
yes. yes expectation Ex- expectation dị asa n'afịa ke ofu ke ofu bụ si ndị dị n'ọchịchị na ịmarị si ndị youth anyị na na-alasụ si weta shifu adị na-alasụ ụla ebe ọ na-arụ ọrụ ke ebụọ bụ si ndị bịa ka ọ na